ebe ọ bụla baịbụl enweghị aha igbo ndị igbo ekwesịghị iji baịbụl kpọrọ ihe ọ bụkwa na i so na ndị igbo sị na aha baịbụl igbo wụ akwụkwọ nsọ nwanne lataba onye e riri eri ka ị bụ biko were ntị onye igbo na obi onye igbo ihe m na-asụ bụ igbo ihe m ji na-asụ igbo wụ la izu ka mma na nne ji na a ga-eshiri ụlọ mara mma pụọ la ama isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ịchọ udo onye Igbo achọrọ m ka ị mara na ọ dịbeghị ụzọ ndị Igbo la-eshibeghị chọọ udo n'etiti ha na nwa bekee ndị Igbo ekwerele maka ịchọta udo n'etiti ha na nwa bekee jụọ omenala nna ha ndị Igbo ekwerele maka ịchọ udo n'etiti ha na nwa bekee jụọ nsọ ala ha ndị Igbo ekwerele maka ịchọ udo n'etiti nwa bekee ọtụtụ ajụ ịlụ nwaanyị ọtụtụ ndị Igbo ekwerele maka ịchọta udo n'etiti ha na nwa bekee ọtụtụ ụmụ nwaanyị ajụ ịlụ di ndị Igbo ekwekwerele maka ka ha chọta udo na ha chọrọ udo n'etiti ha na nwa bekee nwoke na nwoke na-enwe mmekọ achọkwara m ka o doo gị anya n'ụbọchị nke taa wụ ọ dịghị ihe ị ga-eme emere nwa bekee chọtali udo n'etiti gị na nwa bekee ruo na mbọchị ọnwụ gị igbo mma mma nụ ekelere m ọha na eze ekelere m igbo bụ igbo ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ shị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma taa ụbọchị taa wụ afọ anyị ji ọjị n'aka anyị sị na afọ nke taa ga-afọtara igbo ihe ọma anyị sị a fọpụrụ igbo uchu fọpụ ekworo fọpụ anyaukwu fọpụ ụbịam fọpụ ụtụrụ anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ ọfọ ndụ a na-agọ kwa ụbọchị bụ eke kere ụwa biko ka nrọ ọma anyị na-apụta ihe ka nke ọjọọ soro nrọ laa onye shị ndụ ndị Igbo n'eke ndụ ya n'eke onye shị ndụ anyị n'orie ndụ ya n'orie onye shị ndụ anyị n'afọ ndụ ya n'afọ onye shị ndụ anyị na nkwọ ndụ ya na nkwọ onye shị na Igbo ga-adị ya dịrị onye shị na Igbo ga-ala ezinụlọ ya chie isee a sị m na ọ dịbeghị ụzọ ndị Igbo na-esibeghị chọọ ka ha chọta udo n'etiti ha na nwa bekee ọ na-agụ ndị Igbo agụọ ọtụtụ ndị Igbo ịchọta udo n'etiti ha na nwa bekee ọ dịghị ihe anyị emebeghị ka ọ bụrụ na udo dị n'etiti anyị na ndị a anyị ejiri maka ndị a mebie ihe niile dị n'ala nna anyị chineke nyere anyị n'aka mana udo adịghị chabọlụ ụnụta kwere agụpụzi agụpụ n'ihe maka ya mere igbo mma mma nụ a sị gị were ntị onye igbo na obi onye igbo aha m bụ mkpachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị n'ime ụmụahịa n'ime obodo nke chineke ebe ọ bụ na ihe ọma niile ndị nna anyị mere nwa bekee ha achọtaghị udo n'etiti nwa bekee amaghị m ọ wụ anyị nwa wụ ndị Igbo gara egwu nwa bekee yi wayo ka udo ga-adị n'etiti anyị na ha anyị ga-alaghachirịrị n'omenala nna anyị asị m ebe ọ bụla baịbụl enweghị aha Igbo amaghị m ihe mere ndị Igbo ji were baịbụl kpọrọ ihe unu tụfuo akwụkwọ laghachi n'omenala nna nna anyị ka ọ dịrị anyị na mma oji ọfọ kelere igbo ọ ga-adịrị igbo na mma eziokwu bụ ilu igbo mma mmanụ